Unu anụkwọrọ na Joe Igbokwe pụtara wee yọọ wee sị na sị gbaalụ nwaanyị ekwensu anụnwa jidere nwatakịrị a dị ten years ya na ya bi a na-akpọ Chiziterem wee were ọkụ gaasị na ọkụ waterproof wee lepụsichaa nwatakịrị mmadụ ahụ na ndụ unu ma na nya bụ akụkọ bụ okwu a kpụ n'ọnụ na Anambra steeti nke bụ na ndị House of Assembly apụtagokwa wee sị na fa etinyego ahụ na ya na nwaanyị a na a ya enye ezigbote ntaramahụhụ ọ nya ka apụtazi kịta anụnwa Joe Igbokwe wee doo ozi wee sị na ọ ma na nwaanyị anụnwa na o mefegokwanụ na nwa ya ahụ a kpọje n'aka ya unu ma na o nwe mgbe a najị nwa na-akpọnye ụmụnne ya nwaanyị na-ebe anya m anya m o na ya chọrọ ịfụ nwa ya o na ahụ adịghị nwa ya o ka Joe Igbokwe na-asị na nwa ahụ a najị nya bụ nwaanyị ya akụziziri nwaanyị anụnwa na nya bụ ife o mere na ọ dịghọ mma na ya jikwanụ n'aka na nya bụ nwaanyị amụtagokwanụ ife n'ife o mere na ya chọziri ka ya yọkwanụ mgbaalụ n'isi ya bụ nwaanyị na sị gbaalụzikwanụ ya bụ nwaanyị na ya bụ ife o merụ na ọ ma emezikwanụ ya ọzọ ee kee ka i si ma na ọ ya emezi ya ọzọ na ife o merụ na o were gị ya wee mụta ife ọ kahụ mma na o merie nwa nwa ka o were ya wee mụta ife ọ nwa onye ọzọ ka ọ ya eje ka o gbuo na ndụ ka o wee mụta ife ọ bụrụ na nwatakịrị a nọkwuru n'aka nwaanyị a two days ọ na ọ ya anwụ ka m na-agụkwara ụnụ ife o de na sị gbaalụzikwanụ ya bụ nwaanyị maka ya bụ nwatakịrị ọ mụrụ o kukwanụ n'aka na ya bụ nwaanyị na ọ ghọtagokwanụ ife o me nya ine ha duwe ka o si wee were ọkụ dakasị nwa anụnwa n'ahụ na akwa ya bụ nwaanyị belu mgbe a najie nwa na ọ kụkwanụ ya bụ Joe Igbokwe na mkpụrụ obi na ya bụ nwatakịrị a dị ten years o jikwanụ ọkụ wee dafụsị ahụ na nwa ya adụghịkwanụ n'ụlọ ọgwụ and na o tonyite na ọ ya abụkwanụ nnukwute mmadụ na ọ ya abụkwanụ ezigbote mmadụ na ya na-akpọkwanụ ndị Naịjirịa ka fa join nya bụ Joe Igbokwe wee yọkwanụ ayịyọ n'isi nwaanyị anụnwa na nwa ya nwaanyị Joe Igbokwe ọ bụrụkwa nwa nwaanyị ka o ku n'aka ife o ku n'aka bụ nwoke na-abụ na o kughọ nwa nwaanyị ebe a ka Joe Igbokwe nọzi wee na-ajụ na sị kedu di nwaanyị anụnwa na ọ kịta anụnwa ka o kwesịkwanụ igosikwanụ ihu ya na ife anụnwa na-eme gbasara ezinụlọ ya Joe Igbokwe ị ya eje n'ime ụlọ nganụ ka i je malụ na di nwaanyị a na ọ nọ ebe ahụ ka ọ na ọ nọghị ya ebe ị na-achọ ya nya bịa gosi face ya ka ọ yọbanụ ndị uwe ojii fa hapụ nwunye ya ka ọ na ị mahụ na di nwaanyị anụnwa na o sokwu wee chọ igbu mmadụ maka ọ nọ n'ụlọ ebe ahụ ị na-agwa na ọ bụ na ọ nwa fa ka onye ọzọ kpọ wee mee ya ife anụnwa e mere onye a obi ya adị fa mma amaghị m nnọọ ka ụfọdụ ndị mmadụ si atụnyelụ mmadụ ibe fa ị makwa na nwatakịrị a bụ nwa mmadụ ọ bụ na nwa nwa gị bụ Joe Igbokwe ka e mere ụdị ife a ị ya enwe obi wee pụta n'ihu akwụkwọ wee na-edekasị ife ị na-ede ị na-asị sị gbagharị ya na ọ bụ na nwa nwa gị nwa ife iwe na-ewe ọtụtụ nwoke na ọtụtụ nwaanyị ka a kpọpụta nwaanyị a ka a kụpụ ya na di ya ife na-ekwere ife egwu ka ị pụtara na-atị na tị gbaalụ va maka nwa ya so ọ mụrụ jizọs na Virgin Maria ife eche ịkọwara m ya na nwaanyị anụnwa kịta ọ dalụ nwa ya ọkụ ọ dalụ n'elu mbụ nwa anụnwa nwaanyị a bụ ndị a mụrụ amụ na nke ọ chọrọ igbu ọ dalụ n'elu ọkwa ụnụ na-afụ ọ maka na ọ ọ gụ nwa bụ Joe Igbokwe ka a dara ụdị ọkụ a mgbe i pere mpe na ọ bụrụ na ọ gụ ka a dara ụdị ọkụ a dafụsịchaa gị anya na ntị na ị pụta mgbe i toro kịta na ị ya-enwe ọnụ ka na-aka ụdị aka maọbụ ife onye emerie etete gbagharịa tị kpọtagodu kịta ka a dagodu gị ọkụ n'ike naabọ ma ọ n'aka naabọ ka ọ fụgide ka chi fo anyị ekwe ka i metụ ya nnu anyị ekwe ka i metụ ya mmiri ka ụnụ fụ ife nwatakịrị a nwa na-agabiga sọsọ nne mụrụ ya n'afọ ma nya ife akwa mama nwatakịrị a bere mbọsị o jere ebe ahụ ya esetachaghị nya bụ ife onyonyo ụnụ ma na ahụ nwatakịrị a ma isi ya imagine iwere ọkụ rọba na-ada mmadụ na ntutu isi ọ na-aṅaze na-elesa onye ahụ na-elesakwu ya ma n'isi na-elesa ya ma n'ahụ ụnụ asị sị gbagharịa na ọ bụrụ na nke a ka m na-eji bụrụ ekwensu bụrụ onye afọ ọjọọ ị fụrụ nwaanyị a ama m gbagharị ya nwaanyị a ya ata afụ maka ị gbagharị ya kịta echi onye ọzọ emekwa ọ pụtakwa o kuru nwa n'aka si na o ku Virgin Maria ma ọ na o ku jizọs ma ọ na ọ dị ime tị gbaalụkwa ya agbagharị ya nwaanyị a nwere ọkụrị na ndị mmadụ aka eji okwute wee tụwuo ya ebe ahụ ya na di ya ụfọdụ nọkwa na comment na-asị na fa ya atakwa Joe Igbokwe ụta na e nwere ike ọ bụ na obi ebere na-emekwana ya n'ebe nwaanyị anụnwa mana o nwekwa ife dịka obi ebere na ya maka na ọ bụ na nwa nwa Joe Igbokwe ka a hụrụ ọkụ na ndụ a bunatara ya ọ ya-achọrịrị justice n'isi nwa nwa ya ka ọ bụ na nwatakịrị ya nwụrụ n'aka nwaanyị a na-akọ ife a na-akọ so ọ bụzi na neighbour afụghị ya ka bịa gbaka ụzọ ka a kpọpụta ya ka kịta anụnwa buru ozu bunarị nne na nna ya ọhịa maka na ya bụ nwatakịrị ọ bụ ewu mụrụ ya maọbụ atụrụ mụrụ ya maọbụ ọchịcha nwa ewu nke ya nwa bụrụzie nke nne buru n'afọ mụọ n'ụlọ ọgwụ a mụọ onye nke a n'ime ọfịa nwa a kpọnyere ya six months ya na ya biri ahụ dị ya etu anụnwa fa bizie one year ọ kụọ na akpati ozu bunarị ya nne ya ee tị welụ nwaanyị a dọọ ụfọdụ aka na ntị ndị na-emegbu nwatakịrị fa na fa bi ị malụ na ị ya-enedo nwa mmadụ anya Zụọ anụ nke o, ị mụọ e nke ogo na ụmụ na di ụzụba na nwa ụnụ hapụ nke onye ọzọ mụtara. Ye? Ị kpọrọ nwa mmadụ o kwezighị ya eme kpọnarị ya nne ya na nna ya na ohi igbu ya na ndụ buna. Ụfọdụ ewere ụma mma gbujisicha nwatakịrị aka ụfọdụ ewere ọkụ dafụsịcha nwatakịrị aka ọkwa ụnụ fụrụkwa nke mekwara na Imo steeti ka Abia steeti ọkwa ya bụ nwaanyị ka na-eje n'ụlọ ikpe nwatakịrị ahụ ọ dara ọkụ n'aka ọ sị na o weje ego ya ka ọ sịdụ na o je kuru nri na ite rie o wee were ya aka ya tinye n'ọkụ eji esi nri ee mụnye ọkụ were aka nwa mmadụ tinye kịta e bena nwatakịrị ahụ mkpịsị aka naabọ ka mkpịsị aka ịtọ nwaanyị o onye ya anụ ya ee na onye fụ eziokwu ya kwuo sị taa nwaanyị a afụfụ ka e wee gbaghee ndị ọzọ ntị onye mụọ nya zụa oge na-erukwa ma ndị a na-amụsịsị ka a gaba vileji na-amụ ka ịkpọke mmadụ oge na-eru mgbe ya bụ ịkpọnye mmadụ nwa o nwee ife e mere ya bụ nwatakịrị a kpụrụ onye ị kpọnyere ya a kpụrụ ma gị bụ nne na nna ya kpọnyere ya bụ nwa unu ncha atakọta ya bụ afụfụ ya tadebenụ ụmụazị unu mụtara afụfụ nri mụrụ one ị ya-azụ ya eji na nwunye di gị ọ mụrụ 10 ị sị ka ị mụa 20 nwaanyị na aka go na nwunye di gị ahụ ịkpọ ekwe ọchị na-amụ nwa gọọmenti ewepụtakwugwe ị mụọ ofu ma ịbụọ i je ka fa kwachie gị ọhụ